assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu silamaw an ye alaw taala tanu ka alaw taala fo bi ye lon ye ala sɔsɔlaw bolo bi ye lon ye jɛnɛyakɛlaw bolo bi ye lon ye yɛrɛ mɛndiyakɛlaw bolo e sigini b'i ka so kɔnɔ k'i bɛ fɛ k'i tolomalɔ alaw taala kuma kan na an ɲɔgɔnna caman bɛ nin waati ɲɔgɔnna la o bɛ labɛnni bonda kɔnɔ k'o bɛ taa ka taa buwatiw la subhanallah an ɲɔgɔnna caman bɛ nin waati ɲɔgɔnnaw la o sigilen bɛ baariw kɔnɔ o ka dulɔ dumanw b'o ɲɛkɔrɔ an ɲɔgɔnna caman bɛ nin waati ɲɔgɔnna la ko fo ka taa ka taa samedi soir kɛ olu sawani bɛ nin ni samedi banna se la ni juma yɛrɛ wurada banna don la ka ban i b'a ye k'a fɔ o bɛ sawa

a bɛ kɛ komi ala la o yɛrɛ ma nafa sɔrɔ o ka lɔgɔkun bɛɛ la donc o ye samedi kɛrɛkɛrɛ k'a kɛ ala sɔsɔko ye k'a sɔrɔ alaw taala ka don bɛɛ lakafonin ye kelen fɔ a ye fisamatiyaba di jumalon min ma min kɛla anw fana ka selilon dɔ ye n'o tɛ lon bɛɛ ye kelen alaw taala fɛ i bɛ kɔnɔnafilitɔ dɔ fana kan mɛn a k'i kana furu kɛ tɛnɛndon i yɛrɛ kana furu kɛ talata don e arabalon yɛrɛ furu man ɲi n'i ye furu kɛ alimisalon fana man ɲi furu tɛ kɛ nin don na dɔw fana sigilen bɛ n'o o kɔnɔnafilikan belebele ye k'o yɛrɛ tɔɔrɔ dunyalatigɛ la non ne tɛ voyage tɛnɛndon e anw fɛ yen anw ka kabila anw ka cɛkɔrɔbaw anw ka karamɔgɔw n'an ka mori k'an ye ko ni anw ye voyage lawuli tɛnɛndon k'a tɛ diya an na dɔw fana bɛ o kɔnɔnafili belebele bonda kɔnɔ dɔw yɛrɛ ye talata kɛ o tana ye ko ko bɛ kɛ sababu ye k'olu bila baara ɲuman kɛli la talata o b'o yɛrɛ bali a kɛli ma anw man kan tɛ ka nin kɛ talata olu fana sigilen bɛ ni nin kɔnɔnafili belebele ye olu fana b'u ka ɲɛnamaya latɛmɛna nin kɔnɔnafili belebele la dɔw ko ko arabalon anw tɛ nin kɛ nin tɛ kɛ anw fɛ yen nin tɛ ko bɛnta ye dɔw fana sigilen bɛ ni kɔnɔnafili belebele ye araba bɛ o tɛ dɔw bolo alimisa bɛ tɛ dɔw bolo juma yɛrɛ bɛ tɛ dɔw bolo samedi bɛ tɛ dɔw bolo an yɛrɛ ye an balima dɔ fana ka intervention mɛn réseaux sociaux kan subhanallah a ye nin kuma fɔ fitina kanba maa sigila ka se courage ta la a ma miiri ko n kɛtɔ kumakan min fɔ la mɔgɔ kelen tɛna n lamɛn mɔgɔ fila tɛna n lamɛn tuma dɔ nin kumakan bɛ se sela dunuya n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ ma est ce que kuma min bɛ kan ka bɔ ne da ne tɛ mina nin nkalontigɛ la wa a b'i sigi ka manamanakanw fara ɲɔgɔn kan tuma dɔ nin manamanakan ale y'a ta a ka karamɔgɔ min fɛ a m'a dɔn k'a fɔ n ye kuma nin ta fan min fɛ nkalon don ne ye kuma min bɔ yɔrɔ min nkalon don a fana bɛ nin kumakan ta a fana kɛra karamɔgɔ ye a yɛrɛ ɲɛ na a fana bɛ nin kumakan cari adamaden dɔw fana bɛ nin kumakan ta k'i bolo k'a la i y'a ka kɔnɔnafilikan mafilɛ ko ni den sɔrɔla ka bɛn lɔgɔkun lon dɔ ma a caman na den min bɛ sɔrɔ nin don n'i ma jateminɛ kɛ ko o den bɛ kɛ sungurunba ye subhanallah n'i y'a fɔ muso ye ko n'a den sɔrɔla talata muso don den sɔrɔ t'a yɛrɛ bolo lon min ni ala diɲɛna muso ka den sɔrɔ ma a bɛ den sɔrɔ don de ɛ ko ni muso min ye denmuso sɔrɔ nin ɲɔgɔnna la ko denmuso k'a caman na k'a bɛ kɛ sunguruba ye n'i y'o fɔ adamaden hakilima ye hakili ɲuman dila mɔgɔ minnu ma olu bɛ taasi o bɛ weleli kɛ ka karamɔgɔw sɛgɛrɛ k'o maɲininka est-ce que sababu bɛ nin kuma na mais dɔw bɛ yen ni kuma sugu nin fɔla i b'a ye k'a fɔ olu yɛrɛ bɛ kɔnɔnafili o fana b'o yɛrɛ bila kɔnɔnafili la min ye nin kumakan lakali o ye mɔgɔ kɔnɔnafilitɔ ye o fana y'a ta karamɔgɔ min fɛ o fana ye kɔnɔnafilitɔ ye a fana lasela ele min ma ele fana yɛrɛ bila kɔnɔnafili bonda kɔnɔ nin manamanakanw de kɛnin bɛ bi ka fa réseaux sociaux kan mɔgɔw b'a suguw partager ɲɔgɔn ma whatsappiw kan ɛ message dɔ la nana ko n'i y'a ɲɔgɔnna lataga i bɛna nin hɛrɛ ɲɔgɔnna sɔrɔ nin bɛɛ ye nkalon kuma an faw ani an baw

salafu ye jɔnw ye minnu ye nɔbila ɲumanw ta fo ka taa se ala kira ma kira ye min kɛ k'a yira anw na sahaba minnu nana ka na ala kira ladegi anw ka kan ka to olu ka taasila le kɔ hali ni ɲagaminikɛlaw ni tiɲɛnikɛlaw cayala an ka diina la hali ni jama nana ka na fa o kɔ i kana jama mafilɛ ka d'a kan ala ka lolonda setana min kɛla dangatɔ ye alahu taala bolo setana yɛrɛ bɛ jama sɔrɔla kuma tɛ ni ka adamaden dɔw ye setana jamaw lakafola ka kɛ ni ala kira tɔgɔ ye sallallahu alaihi wasallam donc adamaden ninnu ɲɔgɔnna de ka ca ele ni alahu taala cɛ ele y'a fɔ i mɔgɔɲɔgɔn ye ko a kana a diyanyeko kɛ tɛnɛlon ko tɛnɛlon kow man ɲi a n'i ma ɲa sa hali sarakabɔ yɛrɛ mori dɔw b'a fɔ adamaden dɔw ye ka d'a kan n'i taala o ka so kɔnɔ o b'i bila kɔnɔnafili la ala fana y'o f'i ye ko ni mɔgɔ mɔgɔ waman arada an dhikri e min ye ne ala to yen k'i kɔ don ne alahu taala la k'i yɛrɛ focaliser k'i yɛrɛ di adamaden dɔw ma k'i yɛrɛ kɛ komi alahu taala tɛ ni e ka kotigiyaw ye n'i y'i yɛrɛ di danfɛn wɛrɛ ma alahu taala ko ko fa inna lahu maishatan danka ala ko ko n b'i tɔɔrɔ ele bɛna ko o ko kɛ i b'a bɛɛ kɛ tɔɔrɔya le bonda kɔnɔ o kosɔn silamɛya diina a dafani dila ala kira ma sallallahu alaihi wasallam waso k'a fɔ ko ne tola ala kira ka taasila ɲuman kɔ waso ye sɛwa k'a fɔ ko n ye abubakar ni omar lu ka taasila ɲuman ta waso k'a fɔ ko ala kira ka taasila ɲuman min to an bolo ne kɛnin bɛ ka n yɛrɛ sinsin ka n yɛrɛ sabati n y'a limaniya ye se taasila ɲumanw ta la n'i y'o kɛ i tɛ bɔnɔ n'i y'o kɛ i yɛrɛ t'i yɛrɛ ye kunnangoya bonda kɔnɔ ka d'a kan i ye taasila le ta taasila min ni kira belebele nana ka n'a d'i ma o kɔfɛ ni e ɲɛbɔla taasila taasila la a dɔn k'a fɔ ko kiyamalon adamadenw boritɔ ɲɔgɔn ye an ma alahu taala dali an b'an ka diina ta fan min fɛ k'a ta seniya bonda kɔnɔ ka ban fana k'a ta sila kan a bɛ fɔ sila min ma ko ala kira ka taasila min ye sunna ye taasila min n'i y'i bolo k'a la i tɛ bɔnɔ kira ko sallallahu alaihi wasallam ko waati dɔw bɛ se n mantonw ma sayati zamanun ala ummati waati dɔw natɔ an sela waati la a waati yɛrɛ bi ma damina kira ko nɛɛma ni kisi b'a ye sayakunu alqabidu ala dinihi kalqabidu ala jamra ko mɔgɔ minnu kɛtɔ diina tala komi ne muhamadu ye min lase n ye min ɲini n ka sɔhabaw fɛ n k'o y'a kɛ kɛko ɲuman na n yɛrɛ ye kangari minnu la n mantonw ye mɔgɔ minnu kɛtɔ silamaya kɛla kɛko ɲuman na ka ala kira ye min kɛ a ye min fɔ a danna min ma k'o ka silamaya kɛ ka bɛn o ma o ma miiriya kuntanw don silamaya la o ma silamaya kɛ o yɛrɛ ni dungɔw ye o ma silamaya ta k'a fɔ ko k'olu tano k'o tano yɛrɛ ka tɛmɛ ala kira kan minnu b'o ka silamaya kɛ ko ala kira ko n ka kan ka dan yan a ma dansagon kɛwale minnu la n kana n dansagon kira yɛrɛ ye kangari da an ye ko iyakum walgulu mɛ aw ma aw ye fara damatɛmɛ na iyakum walgulu aw ye fara damatɛmɛ na diina la ka d'a kan n'i ye diina kɛ ni damatɛmɛ ye a caman na i bɛ sila bila ala kira dun ye nin kofɔ an ye sallallahu alaihi wasallam ko waati dɔw natɔ ne ni e sela waati le ma nin ko mɔgɔ minnu kɛtɔ diina nin kɛla komi ala kira k'a fɔ cogo min mɔgɔ minnu kɛtɔ sabatila u ka diina kan olu misaliya bɛ kɛ komi n'i ko ko mɔgɔ ye tasuma ta k'a bolo lakuru a ma o bɛ gbɛlɛya adamaden ma donc k'o le fana kɛtɔ gbɛlɛyala silamɛw ma n'i ko ko ala kira ko k'an ye dan yan aa cɛ aw ye nin to yen ala kira ma nin fɔ aw damatɛmɛnin bɛ diina nin na ninnu bɛɛ ye wahabiyaya kuma aw n'a ka sunnaw kumakan kelen pe min b'o da o le b'o ye wahabiyaya kuma eh, wahabiyaya yɛrɛ kɔrɔ ye di wahabiyaya tɛ diina ye wahabiyaya tɛ bolofara ye taasila yɛrɛ tɛ wahabiyaya ye kumakan min bɛ fɔ adamadenw bolo nɛni ni saboteli kan de donc alhamdulila ni mɔgɔ bɛn'a fɔ i ma ko wahabiya ele yɛrɛ ka kan ka sɛwa a bɛ komi a tigilamɔgɔ b'a fɔla e ye le ko e sɔnna ala kira ka kɛwali ma ka ala kira ka kɛwali ta k'a labaara i tɛ fɛ ka labasan don a la i tɛ fɛ ka adamaden miiriya ye i ka diina baara la fo ciden belebele min sela an ma sallallahu alayhi wa sallama ni pretɛsi tɛ adamaden adamaden bolo i b'olu le kan mɛn ko wahabiya e mɔgɔ le ko ko ala kɛra ko ko an ye nin kɛ o limaniya tɛ e la a limaniya t'i la k'i muso bila sutara la i muso kanakolon bɛ kɛnɛma ani mɛsiw n'a ɲɔgɔnnaw e ko ko limaniya tɛ e la min sela ka a muso sutara ka bɛn alahu taala kumakan ma kuranna la i bɛ sin k'o tigilamɔgɔ takse a ninnu ye wahabiyaw ye o kɛni bɛ ka muso bila baara ninnu la donc i bɛ adamaden ye limaniya minnu t'a la minnu y'i bolo kɛ limaniya la a b'olu nɛni ni manamanakanw ye alihamudulila kira ye nin ko fɔ an ye ko e min kɛtɔ sabatila i ka diina kan nin waati ɲɔgɔnna la gbɛlɛya waati ɲɔgɔnna la nɛnini waati ɲɔgɔnna la sabotili waati ɲɔgɔnna la ko i misaliya bɛ komi mɔgɔ min ye a bolo lakuru tasuma ma donc i bɛ kan ka baara min kɛ y'i ka baara ni i kana i bolo bɔ a la adamadenw kan'i fari faga i kana ɲɛbɔ kɛwale kuntan foyi fɛ min b'i bila kunnagoya bonda kɔnɔ ala kɛra le modɛli ye alahu taala ko ko muhamadu kɛla sallallahu alaihi wasallam aw ma modɛli ɲuman ye aw ma misaliya ɲumanw ye aw ka kan ka cɛ belebele min mafilɛ k'aw ka misaliya belebele ta o kosɔn bi an y'a laɲini n ko an bɛ taa a ka so kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam n'an y'an yɛrɛ y'a ka so kɔnɔ

nkalontigɛlaw kɛni bɛ ka wuya belebelew fɔ n'i ka karamɔgɔ dɔw ye wahabiyaya kɔrɔ ye tan wahabiyaya kɔrɔ ye tan ka kumakan dɔ fɔ a lɔnni t'i la falifɛfaliw ye jɔnw ye ka mɔgɔw ye kuma fɔ la n fana ye tugu o kɔ kuma fɔli la o le cɛ ka jugu ɲɛnamaya la adamaden mɔgɔw kɛtɔ kuma kuma fɔ la sabotili boloma ele ye nin kumakan yɛrɛ bɔyɔrɔ mafilɛ abdulwahabu

ɲɛnamaya moderniser k'a fɔ an tɛ se nin baara kɛla an tɛ se nin baara kɛla an ye silamaya côté nin to yen komi a karamɔgɔ ka ca europe a n'i sela europe f'i yɛrɛ kɛ europe jogo le ye hali a haramu ko k'e don a bɛɛ la nin cɛ ko ko ala kɛra kumakan min ye ala kɛra ka sunna ye foyi tɛ nin bɔ a nɔ la an ye ala kɛra ka sunna ta a ye kitabuw sɛbɛ sunna defani na tawhidi defani na ka alahu taala kelenya ka silamaya kɛ komi kɛra k'a fɔ cogo min an kana an ka labasaniw don a la an kana an ka miiriyaw don a la an ye silamaya ta sila kan ala kɛra ka sila min to an ka nin cɛ ka kuma bɛɛ ye nin de ye subhanala ele ni alahu taala cɛ mɔgɔ ka kan ka nin cɛ kɛlɛ n'a kumakan ye donc komi o limaniya tun t'olu caman na waati la donc ni mɔgɔ min b'a fɛ ka ala kɛra ka taasila yɛrɛ yɛrɛ ta i bɛ bɛɛ ye a ele kɛla abudulwahabu ka mɔgɔ ye aw kɛni bɛ ka silamaya lagbɛlɛya mɔgɔ ma a ma foyi fara silamaya kan a ma na ni foyi ye ala kɛra ma min fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko le ko an ye an jija ala kɛra ya taasila an y'an bolo k'o la e min ma s'a kɛla minnu fana kɛtɔ a kɛla i b'a ye minnu banni b'a kɛli ma o b'a fɔ ko abudulwahabu ka ko abudulwahabu ka sinon abudulwahabu ma na lon kelen si ka duwawu dɔ di mɔgɔ ma ko ale o bɔla ale yɔrɔ a ma na lon kelen si ka sɔlatu dɔ créer a hakili la k'o di i t'o ye a ka ɲɛnamaya la n'i y'a ka gafe kalan n'i y'a ka tariku kalan c'est un monsieur qui est venu défendre la sunna c'est un monsieur qui ne voulait même pas que ko ye se sunna ma c'est un grand défendeur de la sunna donc komi cɛ o ye sunna lase a ye sunna sabati a ye sunna defandi donc mɔgɔ mɔgɔ fana b'a fɛ k'i bolo kɛ ala kɛra ka taasila la o b'i taxer ka bɛn ni cɛ tɔgɔ le ma a i ka waabiyaya baaraw aw y'a remarqué waabiyaya bɛ fɔ adamaden ma waati waati a n'o ka min ye ko a y'a kurusi latigɛ ni e ye waabiya ye ni min bomosi bila ni mɛ ko e ye waabiya ye e ala kɛra ye bomosi bila ni e ka karamɔgɔ ma se bomosi bila la ala kɛra k'a ka bomosi bila donc min ye bomosi bila n'a limaniya tɛ e la mun na i bɛ bomosi mɔgɔw kɛlɛ ni bomosi bɛ min na dɔrɔn ko wahabiya donc kɔrɔ gbɛrɛ tɛ wahabiya la saboteli kan de o ma wahabiya kɔrɔ lɔn tuma dɔ o ka karamɔgɔw b'a fɔ o ye wajibili kɛnɛw kan ka ninnu kɛ o bɛ sawa la n'o tɛ kɔrɔ gbɛrɛ t'a la minnu nana ka na labasanni don diina la an b'o dɔn kosɛbɛ minnu nana ka na sɔlatu inventer ko olu ka seyiku olu ka karamɔgɔ sugola ala kɛra la k'a ye nin di o ma an b'olu dɔn mɛ nin si tun tɛ abudulwahabu ka baara ye ale ko le ko an ye ala kɛra ka taasila ta ka sabati ala kɛra ka taasila kan an kana labasanni don a la ni mɔgɔ ka kan ka ɲɛbɔ taasila fɛ nin cɛ nana ka na ladilikan minnu di an bɛɛ ka kan ka waso n'o ladilikan de ye mɛ o kɛnin bɛ ka cɛ tɔgɔ ta k'a kɛ ni nenni ni sabotelikan ye hali bi an ka waati ɲɔgɔnna la bɛ alimami min bɛ sunna lase kira y'a fɔ cogo min min b'a fɔ o fɔ cogo la société b'o le kɛlɛ aa nin karamɔgɔcɛ lɔgɔbɔni nin karamɔgɔcɛ waati bɛɛ ko ka nin to yen nin ma ɲi nin ma ɲi donc karamɔgɔcɛ tɔgɔ bɛ ta k'a la mɔgɔw la mɔgɔ minnu kɛnin bɛ ka karamɔgɔcɛ ka wajibilikan labato ka bɛn ala kɛra kumakan ma donc n'i k'i bɛ nin kɛ dɔrɔn o bɛ sin k'a fɔ a nin ka mɔgɔ le ye ten nin ka mɔgɔ le ye ten wabiyaya bɛ fɔ ka bɛn saboteli le ma ka d'a kan kumakan min nana ka fɔ a nana le ka na diina lasabati ka faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ ni ma alaw taala bolo ala m'o kɛla nin wajibili bɛ kɛ tuma dɔ aw fana y'a lamɛn aw kana fara nennikɛlaw sabotelikɛlaw diina sabotelilaw kan y'i ka diina dɔn i ka diina bɔla taasila minnu fɛ i ka kan k'olu dɔn mɛ ni e ma se olu dɔnna e bɛ to adamadenw kɔ dɔrɔn o ka sabotelikan na waabiya waabiya e yɛrɛ m'a lɔn k'a fɔ fɛn min ye waabiyaya tɛ diina ye waabiyaya tɛ taasila ye waabiyaya tɛ jogo ye cɛ le tɔgɔ tun ye ko abdulwahabu

bon min alaw taala ye a kɛ fisamantiya bon belebele ye nin n'a sokɔnɔmɔgɔw alaw taala ye fisamantiya d'o ma bon nin n'a dungow alaw taala ye karama d'o ma nin bon alaw taala ye danfɛn belebele dɔ da nin bon kɔnɔ a danfɛn belebele ka fisa ni alaw taala ka danfɛn bɛɛ ye a ka sokɔnɔ dilan o ka fisa ni duniya dilan bɛɛ lakafonin ye a yɛrɛ tun bɛ dara min k'a kan o ka fisa ni duniya dara bɛɛ ye n'i y'a ka sokɔnɔyɔrɔ sanfɛla mafilɛ o ka fisa ni anw ka sokɔnɔyɔrɔ sanfɛyɔrɔ bɛɛ ye tuma dɔ ne ni e ka so valeur ka bon n'a ye wari bonda kɔnɔ mais alaw taala yɔrɔ lɔyɔrɔ bolo ma nin so baraka ka bon ni duniyana so bɛɛ lakafonin ye so minnu ye siso ye o ye jɔn ka so ye o ye muhamadu sallallahu alaihi wasallam o ye ala kɛra ka so ye nin so ne ni e ka kan ka taa mun ɲini nin so kɔnɔ a fɔlɔfɔlɔ ye min ye ka taa ka taa filɛri ɲumanw tigɛ ka taa ka taa kasa dumanan ta nin so kɔnɔ ka taa ka taa tulomalɔ ladilikan ɲumanw la ka taa ka taa ala kɛra ka kɛwalew mafilɛ mun tun bɛ k'a bolo nin so kɔnɔ a tun bɛ ladilikan ɲuman di a yɛrɛ ni jɔnw siginin tun bɛ nin so kɔnɔ a n'a furumuso senumaw muso minnu n'a fɔla o ma ko muminuw ba ni alaw taala sɔnna an bɛna an yɛrɛ baro bi

danfɛn tɛ dugukolo kɔ kan an ka wagati nin ɲɔgɔnnaw la an ka karamɔgɔw faranin ɲɔgɔn kan an ka moriw faranin ɲɔgɔn kan anw yɛrɛ kalandenw an'an ka kalandenɲɔgɔn faranin ɲɔgɔn kan an ka duniya masaw faranin ɲɔgɔn kan mɔgɔ minnu bɛ se ala kɛra kanu na ka tɛmɛ a ka sɔhabaw kan ni min y'a fɔ ko ale ye ala kɛra kanu ka tɛmɛ a ka sɔhabaw kan a dɔn k'a fɔ ko setana don a dɔn k'a fɔ ko setana don ninnu ye ala kɛra kanu o ma dan kanu ma dɛ a bɛ fɔ fɛn min ma ko kanu o y'o joliw di o y'o farikolo di o y'o ka nafolow di o ye nin ciden belebele madɛmɛ o y'o ban o ka denbayaw la ninnu bɔla maka ka na madina k'o baramɔgɔw to yen k'o ka jagow to yen k'o ka feerefɛnw to yen ninnu nana ka o ni diyanyefɛn bɛɛ lakafonin to yen mun dɛmɛ kosɔn ala kɛra dɛmɛ kosɔn sallallahu alaihi wasallam a m'o force bɔli la ninnu bɔla ni kanu belebele ye aw ye ala kɛra mafilɛ nɛɛma ni kisi b'a ye don min na ala ye yamariya d'a ma k'a ye bɔ maka ka na madina a nana abubakar ka so kɔnɔ subhanallah abubakar tun ye nafolotigiba ye abubakar n'a ka denbaya ɛ ala kɛra sallallahu alaihi wasallam a donna sidiku ka so kɔnɔ a ye nin proposition fɔ sidiku ye aw ye kanu belebele mafilɛ abubakar ma miiri eh, ni ne bɔla yan ka taa muhamadu bilasira ka se bori la ka bɔ maka eh, ne ka denbaya jɔnw le lɔtɔ n'o ye eh, n ye n ka denbaya to yen ka tugu e muhamadu kɔ subhanallah abubakar ma nin ko kɛ ni miiriya fila ye muhamadu y'a ɲini a fɛ a b'a dɔn k'a fɔ ko muhamadu kumakan kelen kelennan bɛɛ bɛ bɔ alahu taala yɔrɔ subhanallah a b'a dɔn k'a fɔ nin ciden belebele kasini o kosɔn ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam a maɲininkala a jɛɲɔgɔnw bolo a ka sahabaw bolo ala kɛra jɔn ka d'i ye ka tɛmɛ ala kɛra an y'a fɛ i y'i kanute kofɔ an ye jɔn ka d'i ye ala kɛra ko ko aisha radiyallahu anha n muso aisha a kanu bɛ n dusukun na aisha ka di n ye kosɛbɛ ɲininkalila ka ɲininkali laɲini ye mun ye cɛw la a ko di aisha kɔfɛ ko a fa abubakar siddiq ala kɛra ye nin cɛ kanu nin cɛ ye ala kɛra kanu nin cɛ ne ni e ka an ka limaniya bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ani a soi-disant karamɔgɔ minnu ko ko ala kɛra ka d'o ye o ka limaniya bɛɛ ta ka fara ɲɔgɔn kan ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam ko n'i ye a mantɔnw ka limaniya bɛɛ ta k'a fara ɲɔgɔn kan k'a bila basikili fankelen fɛ ka abubakari kelen pe ta bila basikili fankelen fɛ ko abubakar ka limaniya bɛ jigin basikili fankelen fɛ ka tɛmɛ a mantɔn kelen kelennan bɛɛ kan o kosɔn n'i ka karamɔgɔ dɔ ko ko ala kɛra ka d'ale ye ka tɛmɛ sahabaw kan an b'a fɔ a ma ko nkalontigɛla don an b'a fɔ a ma ko wuyafɔla belebele alahu taala ye sahaba minnu choisi ka ninnu kɛ ala kɛra dɛmɛbaga ye ninnu ye o yɛrɛ di ala kɛra ma sallallahu alayhi wa sallam danfɛn tɛ dugukolo kɔ kan bi abubakari ye min ɲɔgɔnna kɛ silamɛya la i tɛ s'a kɛ la i tɛ gbɛrɛ a kɛli la hali i yɛrɛ tɛ sibo a kɛli la subhanallah ɛ cɛ min k'a ka nafolo bɛɛ ta a ma miiri est ce que n'i ye nin bɛɛ di mun bɛ to denbaya bolo n'i y'a fɔ anw ye bi ko ka alahu taala magɛn fi sabilillah an kiyani no kosɛbɛ an bɛ min bɔ fitini de bɔ k'a di ka alahu taala madɛmɛ anw bɛ s'an yɛrɛ comparer la abubakar ma a y'a ka nafolo bɛɛ ta ka na a donna silamɛw ka kɛsu tun majigila silamɛw mako tun bɛ kɛsu ka guliyali la ka madɛmɛninw kɛ ka d'a kan nin kɛsu de la u b'o ka labɛnni bɛɛ kɛ dɛsɛbagatɔw bɛ sɔn nin kɛsu de la abubakari y'a ka nafolo bɛɛ ta umaru taala a y'a ta tilan fila a nana n'a ka tilancɛ ye kira ye umaru maɲininka ko umaru nin dun ka ca ko umaru i ma foyi to denbaya ye wa umaru ko ala kira ma sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah n ye n ka nafolo tilan fila n y'a tilan to so kɔnɔ n y'a tilan ta ka n'a di silamɛw ka kɛsu ma subhanallah ala kɛra kabakoyala ninnu ka limaniya la a ninnu ye ala kɛra kanu ninnu ye silamɛya kanu bilahi talahi i kan'i ka karamɔgɔ kɛ danfɛn foyi ye dugukolo kɔ kan abubakar ta komi i ka exemple komi i ka repère bilahi talahi i bɛ ala kɛra jogo ta k'a bila i yɛrɛ la sallallahu alayhi wa sallam umaru jogo ta i ka ɲɛnamaya la walahi o ka fisa i y'i balan i ka karamɔgɔ jogo la tuma dɔ ninnu jogow tɛ se bɛnna sahaba ma ninnu bɛ s'i bilala fili la mais umaru t'i bila fili la abubakar t'i bila fili la fo ka saya s'i ma ridwanullahi alayhim ajma'in umaru y'a ka nafolo bɛɛ tilan fila ka n'a ka nafolo tilancɛ di ala kɛra ma sallallahu alayhi wa sallam ala kɛra ko ko umaru nin ka ca i ma foyi to denbaya bolo a ko ko ala kɛra n ye nafolo tilancɛ to denbaya bolo nin kɛla ka sɔrɔ sidiku ma na ba cɔntigi ala kɛra y'a da cɛ min na ko cɔntigi abubakrin sidik ala kɛra kanuɲɔgɔnjɔn belebele dugukolo kɔ ka a manton bɛɛ cɛma abubakar y'a ta ta ka na n'a ye subhanallah nafolo min b'a bolo biga min b'a bolo i miiriya bɛ fɛn fɛn na ko abubakar ta don a b'a ka mara kɔnɔ a y'a bɛɛ ta ka n'a di ala kɛra ma sallallahu alaihi wasallam umaru jɔnen bɛ umaru bɛ kan ka abubakar mafilɛ ridwanullahi alaihim ajma'in ala kɛra ko ko abubakar nin don ka ca k'i ma foyi to so kɔnɔ wa aw ye jaabi belebele lamɛn dunuya bɛ jaabi min lakali fo ka taa se saya ma nin jaabi kuma tɛ bɔ a lasebaaw ye abubakari kɔni ala kɛra y'a ɲininka min kɛ sɔlɔ salam k'i ye mun to so kɔnɔ ko n ye ala taala to n ka so kɔnɔ an'a ka ciden belebele sallallahu alayhi wa sallam ɛ i tɛ se bilahi talahi e min b'i disi bugɔ ko ala kɛra ka d'i ye ala kɛra ka d'i ye diyaɲɛ sugu jumɛn abubakari y'a kanu ka tɛmɛ i kan dɛ i tɛ gbɛrɛ a la kuma tɛ yɛrɛ ka kɔnbara ma a su ka fisa ni ɲɛnama ye ka d'a kan kabini a ma sa fɔlɔ allahu taala y'a kofɔ kuranna kɔnɔ ka bɛn a ka foniseriya ma n'a ka dili ma ala kɛra yɛrɛ fana ye abubakari ka arijina donli kofɔ subhanallah ne ni e tɛ se umaru yɛrɛ y'o kofɔ umaru ko ko abubakar bɛna jama bɛɛ la bɛɛ tɔɔrɔ a kɔfɛ ka d'a kan i b'a nata k'a ka baara ɲuman ɲɔgɔnna kɛ i tɛ se donc an faw ni an baw n'i y'a mɛn ko ka ala kɛra ka kɛwalew mafilɛ i jija i ye ninnu sahabaw mafilɛ duniya kɛla bi intérêtw ye karamɔgɔ bɛɛ bɛ kan ka kɛ intérêt de fan nafolo min bɛ don a kun ale mako b'o de la donc aw jama minnu kɛni bɛ ka tugu karamɔgɔw kɔ ni aw mako tɛ ka hakili sɔrɔ k'aw ka ɲɛnamaya mafilɛ ne kɛni bɛ ka tugu sila min kɔ est ce que ne tɛ taala fili bonda kɔnɔ est ce que anw kɛni bɛ ka an yɛrɛ ye sila min kɛ est ce que anw tɛ sigi dɔɔni ka hakili sɔrɔ an y'a dɔn k'a fɔ ko ala kɛra sallallahu alaihi wa sallam bilahi sahaba belebele dɔ fana jogo mafilɛ nin sahaba a fa ye ala kɛra kɛlɛ a ba ye ala kɛra kɛlɛ nin sahabamuso a fa kɛla ala kɛra jugu belebele ye a fa yɛrɛ ni ala kɛra bɛɛ ye fami kelen subhanallah an bɛɛ b'a dɔn ka d'a kan suura min kofɔla kuranɛ kɔnɔ suratul masad an bɛɛ bɛ nin suura kalan ka seli suura la

ala ye nin muso a y'a fa danga a y'a ba danga k'o dontɔ jahanama kɔnɔ nin cɛ yɛrɛ fana a ye juguya deklare ala kɛra ye a dencɛ fila min tun kɛnin bɛ ka ala kɛra denmuso fila furu a y'a fɔ ko o bɛɛ ye ala kɛra denmuso furusa o ye jɔn ye abu lahabi nin cɛ ani ala kɛra fa abudulayi o bɛɛ bɛ fa kelen ala kɛra bɛnɔgɔcɛ le tun ye abu lahabi ye kuranna kɔnɔ ala ka cɛ min danga ani ala kɛra bɛɛ tun ye fami kelen la preuve en est que ala kɛra yɛrɛ denmuso umu kulsum ni rukaya o le siginin tun bɛ nin cɛ den kun a y'a denmuso di a bɛnɔgɔcɛ ma a y'a da dɔw ma non seulement fami kelen de ye mariage min fana kɛla ni ala kɛra denmusow cɛ o tun fana ye fami furu ye mɛ a y'a dɔn min kɛ a tolo don min kɛla a la muhamadu y'a lase min kɛ o ma ko a ye ciden ye ka bɔ alaw taala yɔrɔ nin cɛ n'a muso y'i bila ala kɛra kɔnturu la o y'a juguya a y'a ɲini a denw fɛ k'o ye muhamadu denmusow furusa furusa la mɛ nin cɛ alaw taala k'i to a ka masaya la o kosɔn alaw taala bɛ su bɔ ɲɛnamaya la ɲɛnama la a bɛ ɲɛnama fana bɔ su la o kɔrɔ ye di i bɛ se kɛla alaw taala jugu ye i bɛ se kɛla kafiri ye i yɛrɛ bɛ se i yɛrɛ matɔgɔla kafiriya la mɛ ala bɛ den dɔ b'i la den min bɛ diɲɛ alaw taala ma subhanallah nin cɛ kɛla ala kɛra juguba ye a dencɛ fana dɔ kɛla ala kɛra juguba ye fo alaw taala ka wara bila ka na ka na dencɛ nin kun tigɛ ka bɔ a la mɛ n'i ye nin bon mafilɛ muso fana umu jamal o le fana tun bɛ na ka na waniw bila ala kɛra ka taamasira la a bɛ tɔɔrɔya bɛ kɛ fɛn fɛn na a b'o bila ala kɛra ka taamasira la subhanallah mɛ alaw taala y'i to a ka masaya la a ye kanda bɔ nin ka so kɔnɔ ninnu ka kafiriya so kɔnɔ alaw taala ye denmuso dɔ dusukun fa limaniya la nin denmuso a ye maka bila a nana fan ɲuman a nana madina mun na ka na to ala kɛra n'a ka sahabaw ye subhanallah n'a bɛ fɔ a ma ko dura abu lahabi denmuso dura nin kafiriyaba min tun bɛ so kɔnɔ a ma nin mafilɛ nin kumakan min fɔ aw le ye aw kan'i bolo kɛ adamaden dɔw la ka ɲina aw ka diina pɛrɛnsipuw kɔ diyaɲɛ o bɛ se kɛla mɛ aw ye tugu adamaden ka tuɲa kan ɛ an faw ni an baw nimisa belebele dɔ min nana dɛ bi karamɔgɔ caman bi ninnu tɛ foyi de fana dɔrɔn nafolo min bɛ sɔrɔ o bolo ala ko min ka kan ka lase o mako t'o la hali ni mɔgɔ miliyari lafilila olu kosɔn olu ka nafolo o ka duniyalatigɛ bɛ nɔgɔya o ma sila min kan hali ni ala sɔsilali olu mako b'o de la adamadenw bɛ mankankolon cilaw kɔ dɔrɔn subhanallah aw ye nin denmuso belebele mafilɛ a ko n tɛ se diɲɛ na kafiriya funteni min bɛ nin so kɔnɔ yan kafiriya funteni min bɛ ne fari la nin so kɔnɔ yan foyi t'a to n bɛ to yan ala ye n fa danga kuranna kɔnɔ ka n fa tɔgɔ fɔ tabbat yada abi lahabin wa tabba ala ko ko n fa dangala a bolo halakila a bɔnɔna a ka baara bɛɛ la a ka nafolo tɛna a karila ka bɔ tasuma la donli ma a denw fana b'o cogo la allahu taala banna k'a fɔ ne ba le ma ko jahanama nɛgɛjɔlɔkɔ dontɔ n ba kan na ka n ba sama k'a lafili jahanama la subhanallah o si ma nin denmuso fari faga a ye limaniya ta limaniya min ka kan ka ta ne ni e fana bolo a ye madina sɛgɛrɛ a bɛ taa jɔn kɔ ala kira sallallahu alaihi wa sallam a sela madina a y'i ɲɛsin ala kira ma nɛma ni kisi b'a ye subhanallah mɔgɔw ye nin muso mafilɛ madina musow tun m'a mafilɛ mafilɛli bɛrɛ de la e ka musow lɔn musow miiriya bɛ taa mun na e ala ka denmuso min fa danga kuranna la abulahabi denmuso le tɛ nin k'a sɔrɔ denmuso tɛ kafiri ye denmuso nana a dusukun fani bɛ limaniya la a nana madina sahabaw kɔ subhanallah ala kira n'a jɛɲɔgɔn senimaw kɔ madina musow tola baro la don dɔ baro la don dɔ o ye kuma fɔ a ma kuma min y'a tɔɔrɔ o bɛ kan ka a sabote ka bɛn a fa ma e abulahabi denmuso le tɛ nin e umu jamali denmuso le tɛ nin ala ye mɔgɔ minnu danga kuranna kɔnɔ o le tɛ nin subhanallah an faw ni an baw a m'a min a m'a bɔn a y'a yɛrɛ y'a cɛ ma le mɛ nin denmuso a nana ka na ala kira sɔrɔ sallallahu alaihi wasallam a nana ka na a da makasi ya rasulallah madina musow kɛni bɛ ka nin de fɔ n ma ko n fa ye tan n fa kɛla dangatɔ ye ala y'a danga kuranna kɔnɔ ala ye n ba fana danga k'o fɔ kuranna kɔnɔ subhanallah

o ye allahu taala ka diina kɛlɛ o banna o ma sɔn mɛ munna aw bɛ nin denmuso tɔɔrɔ ka bɛn a fa n'a ba ka baara ma kira nana seli yɔrɔ a na min kɛra seli yɔrɔ seli ban min kɛra ala kira ye kutuba kɛ a ye kutuba kɛ ka bɛn mɔgɔw ma mɔgɔ minnu kɛni bɛ ka dura tɔɔrɔ ka bɛn a fa n'a ba ka kunnangoya ma ala kira ko aw tɛ nin dabila aw kɛni bɛ ka ɲɛnamaw tɔɔrɔ ka bɛn o ka suw ka baaraw ma nin tɛ baara bɛnta ye dɛ dura kɛla alaw taala ka jɔn seniman ye ala y'a bɔ cɛ ni muso min na olu ye alaw taala ka diina kɛlɛ la preuve en est que o ye ala kɛra yɛrɛ de kɛlɛ sallallahu alaihi wasallam n y'a fɔ aw ye n ko ala kɛra benɔgɔcɛ kunankunan lo abu lahabi ani ala kɛra fa abudulayi ninnu bɛɛ ye cɛ kelen de abudulmutalibu den de ye ninnu bɛɛ ye donc ala kɛra fa balimaw lo a yɛrɛ denmuso siginin tun b'o a dencɛw kun mɛ u ye nin bɛɛ lakafonin ala kɛra bali nin bɛɛ lakafonin na ala kɛra ye kangari la madinakaw ye a ye kangari la madina musow ye ko n tɛ fɛ ka kumakan nin mɛn madina madina kɔnɔ ko subhanallah nin kumakan fana ma fɔ tuguni madina fa ni ba ye ala sɔsɔ min kɛ o ye fa ni ba kunko ye ala ko ko olu tɛna kisi la olu tɛna kisi la mɛ denmuso limaniyala denmuso ye diina ta a ye alaw taala ta ala mako b'o le la ka faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ lakafonin ma alaw taala bolo ala m'o kɛla nin denmuso ka silamaya seniyana aw ye nin denmuso mafilɛ alaw taala fana ye furucɛ d'a ma furucɛ min a kɛla madina kamere ɲumanw cɛma dali bonda kɔnɔ cɛɲa bonda kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko dihiyalikɛlibi nin cɛ waati dɔ la ni jibirila tun bɛ jigin ala kɛra kan sɔlɔlɔhu alayhi wa salam a tun b'a yɛrɛ bɔɲɔgɔnya ala kɛra ka sɔhaba min na o de tun ye nin ye ayisa ko ko lon dɔ ko n ye dihiya kɛlibi ye k'a sɔrɔ ayisa ko k'a ye cɛ min ye k'a sɔrɔ mɛlɛka le tun bɛ nɔ ni jibirila tun bɛ na waati dɔw la ala kɛra ka saaba dɔw cɛ ma a tun b'a yɛrɛ bɔɲɔgɔnya ala kɛra ka saaba min na o le kɛla nin denmuso cɛ ye n'a bɛ fɔ a ma ko dihiya donc nin denmuso ka silamaya seniyana alaw taala ye a bɛn cɛ ma cɛ min alihamudulila sahaba senimanba an bɛ alaw taala dali ka faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ lakafonin ma ala m'o kɛla alihamudulilahi rabil alamin hali bi an bɛ nin so barakama kɔnɔ min ye ala kɛra ka so ye sallallahu alaihi wasallam a n'a musow bɛ nin so kɔnɔ waati min a ye waati kɛ madina a gbɛnna ka bɔ maka a n'a ka sahabaw u ye ɲɔgɔn lakafo madina o sabatila madina madina silamaya a ye baraka don madina silamaya la madinakaw ni makakaw a ye ninnu ka balimaya kɛ balimaya kelen ye a ye ninnu ka balimaya kɛ bɛn kan a ye ninnu ka balimaya kɛ tiɲɛ kan ninnu ye ɲɔgɔn kanu alaw taala kosɔn ninnu diyala ɲɔgɔn ye alaw taala kosɔn ninnu yɛrɛ fana ye bonda laka o balimaw ye madina kɔnɔ o balima minnu bɔla maka ka na a dɔw ye o furumusow proposé a muso fila bɛ ne bolo ala kira ye ne kɛ i jatigi ye ne muso fila nin mafilɛ ni min diyal'i ye a fila la a fɔ n b'o furusa ka o d'i ma ninnu ye ɲɔgɔn kanu o kosɔn n'an bɛ kanu ko fɔ an nɛn kan an ta caman ye kanu ye kanu min ma se an kɔnɔ n'i y'a mɛn ko ala kira a ka sɔhabaw a ye san kɛmɛ saba min ko fɔ k'o le ka fisa ni san kɛmɛ saba bɛɛ ye k'a bɛn mun ma ninnu ye ɲɔgɔn kanu ninnu diyala ɲɔgɔn ye ninnu ye koto ɲɔgɔn ta la ninnu ye silamɛya kɛ seniya bonda kɔnɔ ninnu ta tun tɛ intérêt ye ninnu ma jamaw lakafo galo ni wuya kan ninnu ma jamaw bila woci ni kulekuleba la ninnu k'o ka silamɛya kɛ ladiriya telen o dusukun tun ka seni silamɛya baara la an faw ni an baw kira sallallahu alaihi wasallam a ye waati kɛ madina maka taalɔgɔ bɛ sahabaw la e an ye san duuru kɛ yan an ye san wɔɔrɔ kɛ yan hali bi an tɛ se kɔsegi la ka taa maka bɔli tun ma se fɔlɔ ala tun ma bɔli autorisation di ala kira ma sala salam ala kira ye suko dɔ kɛ a y'a ye k'a fɔ ko a n'a ka sahabaw taala maka ka taa ka taa tawafu kɛ ka taa ka taa umura kɛ a wuli min kɛl'a ka sunɔgɔ la a y'a ka sahabaw wele ala kira bɛ suko o suko kɛ a bɛ tuɲa ni a bɛ sama kan ka bɔ alahu taala yɔrɔ a waati sela an ka kan ka taa maka ka taa umura kɛ e, kira bɛ taa maka cogo di sahabaw kabakoyala e, kɛlɛ bɛ anw n'u ni ɲɔgɔn cɛ baduru kɛlɛ an y'o kɛ uhudi kɛlɛ an y'o kɛ hali sini kɛlɛ ni gɛlɛyaw b'an cɛ kira ko k'an tɛ taa la kɛlɛkɛyɔrɔ bɔli min nin ye alahu taala ka yamariya ye ko an ye bɔ ka taa umura kɛ kɛlɛkɛfɛn kana t'an bolo kumana surunya bolo ma ala kira n'a ka sahabaw bɔla k'o bɛ taa umura kɛ makakaw y'o bali doli ma makakaw ko k'aw tɛ se dola ɲa si ma komi an tɛmɛna wajuliw la ɲa min donc o sela ka fɔkabɛn kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ ɲina doli ma bɛn an ye fɔkabɛn kɛ ka kɛlɛ ban ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ san min bɛna tugu o la an bɛ se maka dayɛlɛ la aw ye aw ye na ka na don kira ni sahabaw seginna ma a ma nɔgɔya sahabaw ma alhamdulila kumalasurunya bolo ma o seginna san min tugun'o la ala kira ni sahabaw bɔla k'o nana o natɔ ka umra kɛyɔrɔ makakaw ye mun kɛ o y'o ka ɲɔgɔnye kɛ a an ye waati min fɔ a sela dɛ o bɛ kan ka na ka na o ka umra kɛ o ye ɲɔgɔn wele ko an ye bɔ maka so kɔnɔ ka taa kuruwow kan an kana ninnu ye o bagaw kana se an ma subhanallah ala kira n'a ka sahaba u bɛ don maka waati min kira y'a fɔ a sahabaw ye an ye don ni force doli ye k'a yira kafiriw la k'an sabatini na hali n'an ma na kɛlɛkɛyɔrɔ ninnu y'o ka namu faniw ta o y'o ka umura faniw ta o y'o ka fanigbɛ k'o kan na ala kira sallallahu alaihi wasallam a y'a ɲini o fɛ ko o bɛɛ ye o kaman nabɔ o y'o kamankun nabɔ jani o ye tawafu damina subhanallah o y'o kinibolo fanfɛla dayɛlɛ o dola ni force dɔ ye maka maka kafiru y'o ye malgré o tun tɛ fɛ k'o ɲa la silamaw kan o y'i dogo ka silamaw mafilɛ silamaw sabatinin bɛ o organisénin bɛ cogo min ala la nin kɛla silanyaba ye o dusukun ma o ye tele saba dɔrɔn ne di kira n'a ka sɔhabaw ma ni umra la tele saba kana tɛmɛ n'aw banna dɔrɔn aw ye bɔ ka segi ka taa madina nin waati la muso belebele dɔ tun bɛ yen ala kira bɛnɔgɔcɛ dɔ tun bɛ yen ko abbas a muso umul fadl o balimamuso don muso nin a bɛ fɔ a ma ko mayimuna a tɔgɔ yɛrɛ tun tɛ mayimuna ye tɔgɔ fɔlɔ le tun b'a la nin muso ye diina kanu nin muso ye ala kira kanu ala kira diyal'a ye a cɛ sanin kɔ silamaw an ye furu kɛ kɔrɔbaya t'a la denmisɛnninya t'a la kira ye furu caman kɛ a y'a kɛ hina le kosɔn furu n'i y'a kɛ i ye mɔgɔ dɔ jigi tugu furu n'i y'a kɛ i ye mɔgɔ dɔ madɛmɛ furu n'i y'a kɛ i ye mɔgɔ dɔ ka diina dafanin d'a ma furu bɛ o cogo de la mais ni an banna furu ma ka fanga di jɛnɛya ma e b'a ye kira ye ko minnu ko fɔ a caman man sɔrɔ ala kira sala salam a nana nin baara belebele kɛyɔrɔ jaa muso dɔ kɛnin bɛ ka silamaya ta ka limaniya ta a sabatila ka limaniya kan maka n'a tɔɔrɔya n'a kafiriya mais muso nin sabatinin b'a ka limaniya kan subhanallah ala kira lu dola maka o nana ka na o ka umra kɛ tele saba dɔrɔn de dil'o ma subhanallah ala kira bɛnɔgɔcɛ abasu o muso umul fadl o balima le ye ten ka na kuma ɲɛyira kan a muhamadu nin ye muso belebele ye dɛ nin muso a ye allahu taala kanu nin muso diina ka d'a ye nin muso y'i kanu muhamadu sallallahu alaihi wasallam n'a bɛ f'a ma maimuna depuis a cɛ sala a siginin bɛ ni limaniya sigili la kuma nasurunya bolo ma furu sirila ala kira a benɔgɔcɛ abasu a ye nin ko bɛɛ kɛ furu sirila ala kira ni mayimuna cɛ tele naaninan bɛ dafa don min makakaw o ye mɔgɔ bila ka na ali kɔ ko ali an ye tele saba le d'aw ma tele naaninan dugusagbɛ la aw kana o kɛ maka kɔnɔ yan dɛ subhanallah kira tɔɔrɔla han a n'a ka sahabaw tɔɔrɔla bilahi i tɛ ala kira la tɔɔrɔya lɔn ni ala ye maka yeli nɔgɔya i ye tele min bɛ maka tele min bɛ maka walahi n'i taala sɔgɔsɔgɔ ni mura ni bɛɛ kan faganin bɛ a tele fanga o bɛɛ n'a ta misiriw kɔnɔ climatisɛriw bɛ yen ji min bɛ min maka a a ji bɛ min parce que tile fanga ka bon plus que 50 et quelques degrés subhanallah n'i bɔla kɔrɔ i bɛ teriya i ye don i ka so kɔnɔ anw ka ciden ka waati la ne ma nin kisi b'a ye ventilateur ko tun tɛ yen climatiseur belebele minnu bɛ misiri kɔnɔ bi olu tun tɛ yen jisumaw tun tɛ minɛw bolo fo n'u ka ji kɛ golow kɔnɔ kira lu ye nin tɔɔrɔya belebele de kɛ ka bɔ maka ka na madina n'i y'a distance mafilɛ tele kɔrɔ bi o bɛ kɛ kariw le kɔnɔ kari minnu climatisenin bɛ mais ala kira n'a ka sahabaw ye nin ta eh, sahabaw ye ala kira kanu sahabaw ye ala kira kanu sallallahu alaihi wasallam ne ni e ala kira yɛrɛ ko ten sallallahu sallam ko n'i ye sɔhaba kelen nɛni kangari yɛrɛ danna an ye bilahi ni ne ka n disi bugɔ k'a fɔ abubakar ye kira kanu k'a dan degere min na ne bɛ n ka kira kanu bila o degere la umaru y'a kanu k'a dan degere min na ne bɛ n ka kira kanu k'a dan o degere la usumana y'a kanu degere min na kira yɛrɛ ko k'ale bɛ maloya usumanu ma ala kira bɛ se maloya la e ma walahi kira tɛ maloya e ma kira ko ko n bɛ maloya usumana ma ka bɛn mun ma alahu taala ka mɛlɛkaw bɛ maloya usumana ma subhanallah an faw ni an baw an ye kunun an ye silamaya ta sila ɲumanw kan an ye silamaya ta cɛw la cɛ minnu ala kira diɲɛna u ka diina kɛko ɲuman la ala kira diɲɛna u ka limaniya ma a diɲɛna u ka maloya ma

n'i y'a mɛn ko ala kira bilahi talahi o kosɔn ala kira ko ko aleikum bisunnati wa sunnati lkhulafa irrasidin a aw ye n ka taasila laɲɛnamaya aw ye sunna ta k'i bolo k'a la ani mɔgɔ minnu natɔ n kɔ min ye n ka sɔhaba ɲuman ninnu ye minnu kɛtɔ n nɔlabilaw kɛla aw y'i bolo kɛ olu ka taasila la dɛ a bɛ nin kangari fɔ ka nin kangari da ka bɛn waati min ma a dɔw le ye ten dɔw yɛrɛ mako tɛ silamaya tali la yɛrɛ ala kira kumakan na kɔ o mako tɛ bi ala kira ka sahabaw ka kɛwale la o mako bɛ bi o ka karamɔgɔw kɛnin bɛ k'o bila fili sila minnu kan o bɛ sawa ka kuleba ci ka mankanba ci olu ɲɛna k'a fɔ ko tiɲɛ sila le ye ten ninnu ma diina kɛ damatɛmɛ na dɛ abubakar lu ma diina kɛ jagba dɔn na dɛ abubakar lu ye diina kɛ sɛbɛ kɛli de la o y'a kɛ ni maloya kɛli ye o y'a kɛ ni ala ɲɛsiranya kɛli ye o y'a kɛ o silanni bɛ ala ɲɛ o fɔtaw an'o kɛtaw la o ye ala kira madɛmɛ diina la o y'o ka nafolow bila o y'o farikolow di o ye kɛlɛw partisipe ninnu ma to so kɔnɔ ka u ka diina to ko mɔgɔ gbɛrɛ t'a kɛ minnu ye ala kira kanu ninnu ye cɛ belebelew ye furu sabatila ala kira ni maimuna cɛ tele saba min dil'a ma tile saba banna kafiriw tɛmɛna ali fɛ ko ali y'a fɔ muhamadu ye k'a ye maka bila subhanallah ɛ a yɛrɛ wolo jamana a fa jamana sahabaw wolo jamana o fa jamana ko a ye bɔ a wolo jamana n'a fa jamana kɔnɔ ka bɛn mun ma a ye silamaya lase min kɛ subhanallah an faw ni an baw an ka ciden belebele a m'o kɛ kɛlɛ la a bɔla a b'a dɔn ko a labantɔ ala ta le ma kira n'a ka sahabaw seginna o nana madina kɔnɔ fo kɔfɛ san dama dama tɛmɛnin kɔ ala ye lawasa kɛ an ye an seginna ka d'a kan layirukan min tun bɛ an ni kafiriw cɛ o ye layirukan bɔrɔtɔ o m'aw kumakanw bonya fo alahu taala ye lanɔgɔyali kɛ an ye an dola maka ka maka bɛɛ ta ka maka lasegin anw silamɛw ma jo minnu tun b'a kɔnɔ k'a bɛɛ kari ka bɔ yen ka alikaba seniya ka bɔ nin bɛɛ la hali bi kaba ye an ta ye a fana tɛna bɔla an taya la silamɛw ka kapitali don an bɛ alahu taala dali tɔɔrɔya tɔɔrɔya n'a ɲasitɔ nin ma ka a lasegin tɔɔrɔyakɛlaw ma alahu taala bolo ala m'o kɛla kira ka so senimaba nin alahu taala y'i kali so min na ko la uqsim bi hada albalad n bɛ n kali nin so la alahu taala y'i kali maka la i kana maka kanu arabuw kosɔn i ka maka kanu i ka silamaya kosɔn i ka maka kanu i ka diina danbe kosɔn i ka maka kanu k'a dɔn k'a fɔ ko so min don alahu taala y'i kali nin so la ɛ i tigi ala b'i kali so min na o so tɛ so jaasinin ye dɛ ne m'a fɔ n ye arabuw jogo mafilɛ y'i ka diina ta ala ye min f'i ye kuranɛ kɔnɔ n'i y'o ta n'i y'o labaara i bɛ bɛn sababa ma ka d'a kan n'i y'i yɛrɛ bila arabuw jogo mafilɛli la hali hiji yɛrɛ kurazi i tɛna kurazi ta la ka taa hiji la i ka diina ta sila ɲuman tali kan i ka diina ta tiɲɛ tali kan i ka diina ta min kofɔli ye ala kira yɛrɛ ye madina kofɔ a ye madina fisamatiya kofɔ hali madina bɔgɔ a cɛnkɛ ala kira ye nin bɛɛ fisamatiya kofɔ a yɛrɛ y'a fɔ a ka hadisa dɔ la ko aw ye nata saya la madina ala kira ye madina saya kofɔ madina fisamantiya kofɔ ninnu ye so barakamaw ye alihamudulila an bɛ alaw taala dali ka nin so jidi baraka la ka nin so latanga so nin a tɛ jamana tigiw bolo dɛ ka d'a kan alaw taala le kɛnin bɛ ka nin so latanga dajali bɛ don duniya fan bɛɛ dajali tɛna sela donna so fila min na o ye maka ni madina ye an b'a dɔn k'a fɔ k'o tɛ adamaden ko ye nin so ye ala ko le ye an bɛ alaw taala dali ka tɔɔrɔya bɛɛ cɛ ka bɔ maka ni madina la alaw taala bolo ala m'o kɛla n'o tɛ aw kana jamanaw ɲɛmɔgɔ olu mafilɛ ni i k'i bɛ adamaden comportement mafilɛ ninnu kɛlen bɛ ka u ka jamana mara ka bɔ u ka politiki le ma mais anw ka silamaw ka symbole yɔrɔw an bɛ alaw taala dali duluma silama bɛɛ ka k'a la ala ma an ka yɔrɔ ɲuman ninnu latanga la alaw taala bolo latangali ɲuman na ka faamuyaliko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ ɲuman alaw taala bolo ala m'o kɛra an ye an ba senima nin ye mayimuna maimuna min kɛla ala kira muso ye tumana min na kira nana ka na umra kɛ a n'a ka sahabaw maka so kɔnɔ tele saba le dila a ma tile naaninan dugusagbɛ a fɔla k'u ye bɔ ala kira n'a ka sahabaw seginna ka taa madina kɔnɔ an faw ni an baw ne ni e kana bɔ fɔlɔ nin so kɔnɔ an mako bɛ ko gbɛrɛ la nin so belebele kɔnɔ ka d'a kan ne ni e tɛ se an barola nin so kɔnɔ ka nin so kɛwale bɛɛ fɔ walahi n'i y'i ka dilan mafilɛ waati dɔw la i b'a ye k'a fɔ tuma dɔ défaut dɔ b'i ka lit la lit ɲumanba n'i yɛrɛ ye lit nin démonter k'a lata jamana dɔw la o b'o yɛrɛ maɲininka ko adamaden bɛ se nin lit sɔngɔ sɔrɔla cogo di mais tuma dɔ ne ni e bɛ lala a kan ne ni e yɛrɛ y'a san prix la prix min man ca mais n'a lasela dɔwlu ma komi n'a kɛra deuxième main ye k'a lata a bɛ k'olu ma hɛrɛba ye n'i y'i ka dilan mafilɛ k'i ka piti i ka coussin mafilɛ k'i ka placard n'i ka bibliothèque mafilɛ est ce que i b'a dɔn k'a fɔ ko nin tun tɛ ala kira bolo sɔlɔ sallam n'i b'i ka fani bɔ i kan na i b'a dɛn i ka placard kɔnɔ kana a kana froisser bilahi placard tun tɛ ala kira bolo nɛɛma ni kisi b'a ye kira tun b'a ka fani dɛn fɛn jumɛn de la n'a fɔl'i ɲɛna i jigi bɛ tigɛ fani min lanin bɛ ala kira fari kan fari min ka fisa ni duniya fari bɛɛ ye a ka donfani ka fisa ne ni e ka donfani ye ɛ eh, donfaniw le ka kan ka protéger ni donfani bɛɛ ye mais ala kira tun b'a ka donfani dɛn de subhanallah a b'a dɛn fan jumɛn a b'a dɛn a ka bon partie dɔ la subhanallah bon sugu jumɛn de tun bɛ dalle bɛ ne ni e ka bon kunna tɔli b'a kunna c'est bien plafonné plafond ɲumanw b'a la n'i y'an ka anpuluw mafilɛ masha allah an bɛ an ka anpuluw labɛn labɛnni koɲuman na e an faw ni an baw kira sallallahu alaihi wasallam ninnu ma anpulutigiya kɛ longelesi olu ka anpulu tun ye dusukun de ye olu ka nɔrɔ tun ye dusukun de ye sallallahu alaihi wasallam e lanpan yɛrɛ est ce que olu ka lanpan ni anw yɛrɛ tun ka lanpanw ye kelen wa ka d'a kan anw ka lanpan labɛnni bɛ c'est moderne mais est ce que kira olu o ɲɔgɔnna tun b'olu bolo wa a dɔw la n'i ye ayisa ka hadisa dɔw lamɛn ko ni n wulila su fɛ ni n bɛ ala kira ɲinina so kɔnɔ bon man bon mɛ ko n'a bɛ ala kira ɲinina so kɔnɔ e ni k'a mɛ bɛ adamaden ɲinina o b'a yira k'a fɔ k'i ɲɛ t'a la le bon bɛɛ ye dibi n bɛ n bolow le lala ka n bolow bila bila n bolo bɛ taa s'a ma waati dɔ la k'a ye a bɛ sujudu la subhanallah an faw ni an baw n'i ye ala kira ka so kɔnɔyɔrɔ mafilɛ nin cɛ y'i ban dunuya la dɛ a ye dunuya kɛ kɔfɛ ko ye a ma nata dunuya cɛ min n'a y'a ɲini ala fɛ uhudi kuru k'a kɛ sani ye k'a d'a ma allahu taala b'a kɛ kun fayakun mɛ kira m'i bila nin fɛ sallallahu alaihi wasallam n'i ye anw ka musiw mafilɛ subhanallah ka ala kira tun bɛ la fɛn min kan k'o mafilɛ bilahi i ka kan ka dɔ fara i ka limaniya kan ala kira tun bɛ la kasa min kan bilahi n'a wulila waati dɔw la yiri min a tun bɛ la fɛn min kan a bɛɛ yirikalaw le ye ni kira wulila n'i y'a fari mafilɛ f'i bɛ fɛn nɔ ye a fari la sallallahu alayhi wa sallama umaru donna a kan lon dɔ k'a sɔrɔ a wulisan bɛ sunɔgɔ la umaru ye kira mafilɛ k'a ye k'a fɔ kira wulisan nin a lani tun bɛ fɛn min kan fɛn nɔ bɛ a fari la umaru ko ya rasulallah eh, mansaw bɛ siyɔrɔ ɲumanw la lafɛn ɲumanw b'o bolo ala kira i t'a to an ye nin ɲɔgɔnna ɲuman ɲini i ye wa kira ko sallallahu alaihi wasallam umaru nin bɛɛ ye duniya le ye nin bɛɛ bɛ ban nin cɛ y'i kɔ don duniya la a ye misaliya ɲuman yira a manton na k'a yira an na k'a fɔ ko duniya nin tɛ so ye an mɛnna a la ɲa o ɲa an taatɔ le ka nin kelen kelennan bɛɛ to yen a m'i mako don duniya la a yɛrɛ ma duniya kɛ fɛn ye kɛlɛ belebele dɔ kɛra silamɛw ni kafiriw cɛ n'a bɛ fɔ a ma ko khandak gazuwatu khandak silamaw kɔnna ni stratégie ɲumanw ye ka kɛlɛ labɛn ka kɛlɛ ɲɛsigi ka kafiriw makɔnɔ kira y'a ka sahabaw ɲamariya k'o ye dinga sogi o ye folon dingaba sogi sahabaw ka tele yirika kɛ waati kɛ o bɛ kan ka dinga sogi a lonna ala kira ye sahabaw ye o bɛ kan ka dinga sogi tele gbanni bɛ sahabaw bɛ dinga kɔnɔ o bɛ kan ka dinga sogi o sela fara dɔ ma fara nin ciko gbɛlɛyala sahabaw y'i kunkɔrɔta ko ala kɛra e an sela fara dɔ ma yan fara nin kɛni bɛ k'an ɲagba dinga kɔnɔ dɛ an m'a lɔn an bɛ fara ci ɲaɲa an m'a lɔn an bɛ nin fara bɔ ɲaɲa nin cɛ nin ciden belebele jigila dinga kɔnɔ subhanallah a ko ko ka jende d'a ma min bɛ ta ka fara ci dɔw ko ko teran dɔw ko ko jende ala kɛra ye nin ta min kɛ k'a kɔrɔta sahabacɛ dɔ ye ala kɛra kɔnɔ mafilɛ subhanallah a ye mun ye a y'a ye k'a fɔ ko ala kɛra naga a kɔnɔ donla komi mɔgɔ min ye waati yirika kɛ dumuni ma lajigin a kɔnɔ subhanallah silamaw imaji dɔw bɛ yira ne ni aw la waati dɔw la mɔgɔ minnu kɔngɔtɔw lo nin sɔhabacɛ ye ala kɛra mafilɛ k'a kɔnɔ mafilɛ a farimasi dɔ la kan a ma se diyɛna a b'a dɔn k'a fɔ kɔngɔba bɛ anw ka ciden na tuma dɔ daga ma sigi anw ka ciden ka so kɔnɔ a musow ma se sɔrɔ ka tobili kɛ nin ciden ye waati jan kɛ a ma dumuni kɛ ala la nin sɔhabacɛ ye ala kɛra ye a y'a bolo kɔrɔta min kɛ k'a bɛ jende lajigi kuru kan ɛ fara kɔnɔ fara kan ka fara ci a ye ala kɛra kɔnɔ ye min kɛ subhanallah n ko nin ciden belebele kɔngɔ tun bɛ gban a la waati dɔw la a tun bɛ fara le ta k'a siri a kɔnɔ kan a bɛ kabakurun bila a kɔnɔ kan ka fara ka fani ta k'a siri a la subhanallah a ye se teni la a ye se giliya la dɔɔni o ye jɔn ye o y'i ka ciden belebele sallallahu alaihi wasallam nin sahabacɛ ka ala kɛra ye wallahi a ma bɛn a ma ɛ n ko sahabaw ye ala kɛra kanu walahi ninnu ye kanu min labori ala kɛra kan ala ma ne ni e kɛla ala kɛra kanuna ye k'a kanu ka bɛn kanu ma kanu min fɔla ka dan ala ma an ka kanu kɛla ten ala kana an kɛ kanukɛla ye minnu b'o dansago kɛ ala kɛra kanu na ala kana ne ni e ka kanu k'o ye nin sɔhabacɛ bɔla dinga kɔnɔ teriya bolo ma a ye min ye a ka ciden kɔnɔ la a y'a ye k'a fɔ ko a ka ciden kɔngɔ b'a la a ye waati yirika kɛ a ma dumuni kɛ a fari ma s'a sipɔrite la a teriyala ka na a muso sɔrɔ a ka so kɔnɔ subhanallah a y'a muso maɲininka yala o dumuni jumɛn bɛ nin so kɔnɔ yan muso ko ko k'a kɛ di dumuni jumɛn bɛ so kɔnɔ yan ka dumuni labɛn k'a di an ka ciden ma danfɛnw ka sɔn hɛrɛ ma ala ma cɛ min dan cɛ min nana an bɔ fili la cɛ min ye an bila nin nɔɔrɔ belebele bonda kɔnɔ nin cɛ le kɔngɔtɔ bɛ ni anw ye baara la sɛgɛ b'a kan a tɔɔrɔnin bɛ kɔngɔ b'a la fo ka dumuni nin labɛn nin waati ɲɔgɔnna la k'a di ala kɛra ma sallallahu alaihi wasallam ala kɛra yɛrɛ ma bɔ a kala ma k'a fɔ ko nin cɛ taala so kɔnɔ ka taa ka taa dumuniko ɲɛɲini a ka dumuniko ɲɛɲini nin muso fana ye dumuni ɲɛɲini daminɛ subhanallah ɛ bilahi talahi ni ne ni e y'an ka firigow dayɛlɛ n'an y'an ka yɔrɔw mafilɛ zuw bɛ tabali kan zuw bɛ fan bɛɛ fɛ firiw bɛ yen ninnu bɛɛ b'an bolo alihamudulila ala ma nin sabatila an bolo walahi mɛ anw ka ciden ma ninnu si diya kɛ dɛ n'an sawala tilema na an bɛ taa zu karitɔnw san ka na an bɛɛ ka firigo fafani mɛ souvent yɛrɛ dumuni bɛ to a la f'a bɛ toli an b'a labɔ k'a lafili mɛ nin ciden belebele ma nin bɛɛ diya kɛ dɛ sahabacɛ muso ka dumuni ɲini damina bon na ɛ o fana kɛla ɲinini ye dumuni tɛ bon na dumuni tɛ bon na dumuni jumɛn bɛ bon na subhanallah o le ye o ka binbiri mugu walama kaba minnu bɛ yen muso k'o le dɔ labɔ k'o si k'o mugu bɔ a muso ko k'a man ca dɛ ko n kɛtɔ min kɛla nin ye ko n bɛ s'a kɛla ka bɛn ala kira ma sallallahu alaihi wa sallam taa ka taa ala kira wele i jija i kana to mɔgɔ gbɛrɛ ye far'a kan dɛ dumuni min bɛ yan a tɛ mɔgɔ fila bɔ mɔgɔ kelen pe nin de ala kira sallallahu alaihi wa sallam sahabacɛ sawala a muso sela a yɛrɛ deburuyela ka suma dumuni dɔ labɔ min kɛtɔ labɛnna k'a di ala kira ma nɛma ni kisi b'a ye t'a wele ka na a ye na sigi k'a sɛgɛ lafɛgɛ ɛ kira bɛ nin kɛla don min a bɛ maka teleba kɔrɔ subhanallah tile fanga ka bon kandagu segi waati a kɔnɔbara bɛɛ t'a la subhanallah kɔnɔbara serimanba sahabacɛ nana ala kira wele ko ya rasulallah kira na i bɛ taa ka taa dumuni kɛ nin ciden belebele y'a ka sahabaw kanu kira na i bɛ taa ka taa dumuni kɛ ala kira ka sahaba tɔ bɛɛ invite subhanallah muso don y'a fɔ a furucɛ ye i natɔ i kana to mɔgɔ gbɛrɛ ye fara ala kira kan dɛ n kana maloya madinakaw madina musow tun bɛ maloya o tun ka maloya lɔn ala kira don ka sahaba bɛɛ wele subhanallah eh ala nin cɛ tɛ s'a fɔ la ala kira ye a bɛ maloya ala kira dumuni min bɛ yen jama a tɛ jama bɔ dɛ i kelen tɛ n'a dun a tɛ s'o fɔ la a muso don y'a fɔ a ye defo fana ma bɔ ale la a ye ala kira dɔrɔn de wele sallallahu alayhi wa sallam ala kira ye jama tɔw wele a ye baarakɛla tɔw wele o nana nin cɛ ne ni e y'an yɛrɛ bila nin cɛ misaliya nin cɛ pilasi la nin yɔrɔnin na ɛ ne muso don malotɔ ne yɛrɛ malotɔ nin miiriya sugu le bɛ se laburu la nin sahaba cɛ hakili la nin waati la o don min kɛla aw ye ala kɛra mafilɛ ala kɛra b'a dɔn sallallahu alaihi wa sallam ko tuma dɔ nin cɛ zeninin bɛ dumuni min bɛ yen dumuni man ca kɛra ko nɛma ni kisi b'a ye k'i muso kɛtɔ farinimugu walama dumuni min labɛnna ko taa ta ka na n'a ye a taala ta ka na n'a ye ala kɛra ma sallallahu alaihi wasallam ala kɛra ye duwawu kɛ nin dumuni kan nin farinimugu min bɛ labɛn na a ye duwawu kɛ ka duwawu kɛ ka duwawu kɛ a banna k'a di cɛ ma ko ka taa d'a muso ma aa an faw ni an baw nin cɛ alahu taala ye baraka don a da la a y'a nɛn seniya a y'a dafɔɲɔ seniya kumakan senimaw le bɛ bɔ a da a farikolo ka seni a dusukun ka seni a ɲa ka seni a bolo barakani bɛ a bolo ye bolo barakamaba ye alahu taala ka danfɛnw ka sɔn hɛrɛ ma danfɛn ma labori dugukolo kɔ kan yan min taamana dugukolo kɔ kan min ka fisa n'a ye a ka fisa ni danfɛn kelen kelenna bɛɛ ye a adamaden n'a jina bɛɛ sallallahu alayhi wa sallam a ye duwawu kɛ nin dumuni kan a a donna ni muso ye a sigiɲɔgɔn muso le wele ka na a madɛmɛ baara la ala ye sabati don nin dumuni na nin dumuni kɛla k'a labɛn ala kɛra a dila sahaba bɛɛ ma bɛɛ y'a dun k'a fa a dila kɛra fana ma ala kɛra y'a dun k'a fa sallallahu alaihi wasallam sahaba cɛni yɛrɛ fana y'a dun k'a fa a muso fana y'a dun k'a fa fo a yɛrɛ banna fana ka a labila dɔ labɛn k'a d'o ma k'o taatɔ ye taa n'a ye subhanallah silamɛw ni ala kɛra ye nɛɛma ni kisi b'a ye sallallahu alaihi wasallam a n'a ka sahabaw o ye tɔɔrɔya belebele kɛ ne ni e kosɔn an ye ala kɛra an kana a waliɲumanbaliya an kɛwalew la an ye ala kɛra kanu sahabaw ka kanu ɲɔgɔnna la an kana ala kɛra kɛ tulonkɛfɛn ye bi an ka diina la nin ciden belebele sɛgɛla ne ni e kosɔn n'i ye nin ciden belebele ka sahaba dɔw lana anw ka waati la umaru bunil khatabu n'i ye umaru lana an ka waati nin ɲɔgɔnna la a bɛ silama caman bila sila kan n'i ma sɔn a b'i kunbɔ i kan na diina kɛla bi tolonkɛ ye dɔw kɛnin bɛ k'a ta tolon bonda kɔnɔ k'a sɔrɔ diina ka seni tolon ma diina nin ka seni tolon ma an y'a ta sɛbɛ bonda kɔnɔ an y'a ta bonda kɔnɔ ne ni e tɛ jaraki sɔrɔ bonda minnu kɔnɔ an b'a ɲini an baw ni an faw fɛ an ye ɲabɔ sahabaw fɛ an ye ala kɛra ka sahabaw kanu an y'an ka ciden belebele kanu gwɛlɛya ka tɛmɛ an ba ni an faw kan i ka limaniya tɛ dafa ɲa si ma f'i y'a diya i yɛrɛ ye ka tɛmɛ i fa an'i ba kan fɛn bɛɛ ye ala kɛra kanu hali ala kɛra ka misiri la sallallahu alaihi wasallam misiri tun dɔnnen bɛ ni mun ye a ka so tun b'o cogo la ala kira ka so plafond komi n y'a fɔ cogo min tamaro yiriw le tun bɛ o subhanallah wallahi tamaro yiriw donnin ɲɔgɔn na ne ni e yɛrɛ bɛ se a imaginer la fɛn min donna ɲɔgɔn na nin cogo la komi ala ma jamanaw lu kɛ sanji jamanaw ye n'o tɛ ni sanji nana a naɲa dɔ ma a kɛla ɲaɲa sanji bɛ se donna sanji yɛrɛ bɛ donna tɔliw ni dali dɔ fɛ n'a ma placer ka ɲa subhanallah an faw ni an baw a tun bɛ a ka kutuba kɛ a ka madina misiri min na n'a tun bɛ kutuba kɛ waati dɔ la n'a y'i lɔ a bɛ sɛgɛn a b'a yɛrɛ sɛmɛ tamaro yirisun dɔ la a tun bɛ kutuba kɛ fan min fɛ muso dɔ y'a mafilɛ madina musow la nin muso y'a ye k'a fɔ ala kira bɛ sɛgɛn kutuba la n'a sɛgɛnla a b'a yɛrɛ sɛmɛ dɔɔnin muso seli ban min kɛla a y'a fɔ ala kira ye sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah ne dencɛ ye minize ye ne dencɛ bɛ se kutuba kɛyɔrɔ ɲuman labɛnna k'a d'i ma ala kira i bɛ jɔ yɔrɔ min na c'est confortable b'i ka kutuba kɛ ka ɲa subhanallah kira ko baasi t'a la muso y'a fɔ a den ye a den ye ala kira ka kutuba kɛyɔrɔ labɛn ka ɲa a y'a ka minbaru labɛn alimami bɛ jɔ yɔrɔ min na jumalon ka kutuba kɛ muso denkɛ y'o muso den y'o labɛn o labɛnni kɔ o nana ka na o bila misiri la ɛ an faw ni an baw kira yɛlɛn min kɛla a ka kutuba kura kan a bɛ kutuba kɛla sallallahu alaihi wa sallam misiri kɔnɔ a mankan dɔ bɔla misiri kɔnɔ misirilamɔgɔ bɛɛ ka ɲɔgɔn mafilɛ damina subhanallah kasikan bɛ kan ka bɔ misiri kɔnɔ an faw ni an baw e b'a dɔn mun de tun bɛ kasila dɔn ala kira tun bɛ kutuba kɛ yɔrɔ fɔlɔ min na a tun bɛ kutuba kɛ tamaro yiri min kan a tun b'a yɛrɛ sɛmɛ tamaro yiri min na k'a sɛgɛn lafɛgɛ nin tamaro yiri le ka kasi damina ɛ danfɛnw ka sɔn hɛrɛma ye ale to yen danfɛnw ka sɔn hɛrɛma ye kutuba kɛ fan gbɛrɛ fɛ k'ale to yen subhanallah

mɛ sahabaw m'o dansa u ka ala kira kanu na subhanallah sahabaw m'o damatɛmɛ ala kira kanu na olu ye nin bɛɛ participer n'i tun ye anw dɔw bila nin waati ɲɔgɔnna la ka ban k'an lasegin wallahi an tun bɛ ala kira kɛ fɛn ye ala yɛrɛ m'a bila pilasi min na an bɛ allahu taala dali ka silamɛya faamuyali koɲuman di an bɛɛ lakafo ma ala m'o kɛla an faw ani an baw an bɛ segin ka na nin so belebele kɔnɔ ala kira ka so n'i ma ɲininkala ko ala kira ka so ayisa yɛrɛ ka so ka d'a kan o tun y'a ka so ye a musow ka sow cɛma a tun b'a muso bɛɛ ka so kɔnɔ mɛ ayisa ka so ka d'a kan wahayu tun bɛ jigin a ka nin so le kɔnɔ yala nin so yɛrɛ bonya tun bɛ di n'i ye ayisa kumakan lamɛn hadisa la i bɛ s'a dɔnna k'a fɔ ko ala kira tun bɛ da so min kɔnɔ soba tun tɛ subhanallah waati dɔw la ko n'a b'a ka suseli kɛ a bɛ ayisa gbɛrɛ le dɔɔni ka ayisa bɔ yen ka se a kun birina subhanallah silamɛw i miiriya bɛ se a miirila ɲaɲa a dɔn k'a fɔ ko a tun ka dɔgɔ subhanallah so bɔda fila a bɔda fɔlɔ bɛ bɛn misiri ma a bɔda dɔ bɛ bɛn kɛnɛma yɔrɔ ma nin tun ye ala kɛra ka so ye sallallahu alaihi wa sallam ala kumakan tun bɛ jigin a kan k'a to so min kɔnɔ a ka karifa minala k'a to so min kɔnɔ a yɛrɛ fana su don la so min kɔnɔ o ye anw ka ciden belebele ye sallallahu alaihi wasallam an bɛ alahu taala dali nin so a n'a dunkow nɛɛma banbali sabati ka a lase o ma su ani tile alahu taala bolo ala m'o kɛla bi o tɛ ni anw ye o bɛ tiɲɛ so mɛ aw y'a dɔn k'a fɔ ko ala kɛra nɛɛma ni kisi b'a ye a su a bɛ komi a ɲɛnama ka d'a kan a y'a fɔ a ka sahabaw ye duwawu k'o kana ɲina sɔlatu la kɔ dɔ ko ko e ala kɛra ni e banna sala ni e tɛ yen i kolow mugumugula est ce que anw ka sɔlatu ni duwawu nafa bɛ s'i ma wa ala kɛra ko sɔrɔ salam anw nabi ɲumanw tɛ toli anw nabi ɲumanw tɛ bɔ ɲɔgɔn na aw ka duwawu bɛ se an ma aw ka sɔlatu bɛ se an ma subhanallah an bɛ alahu taala dali k'a faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ lakafonin ma alahu taala bolo ala m'o kɛla nin so kumaw ka ca n'an bɔla fan dɔ la an ye to nin so kɔnɔ ka nin so kɔnɔ yɔrɔ mafilɛ anbiyansi min tun bɛ musow ni ɲɔgɔn cɛ nin so kɔnɔ lon dɔ a muso dɔ dola ayisa ka so kɔnɔ ka na ala kɛra baro yɔrɔ ala kɛra ni ayisa bɛ so kɔnɔ muso nana ka na fara o kan baro la ayisa ye fɛn dɔ labɛn k'a di muso ma a don na muso nin fana tun ye ala kɛra muso gbɛrɛ ye kɔngɔba tun t'a la komi a ko ko ale le fanin bɛ ayisa ye dumuni ta k'i bolo don dumuni na ka a a bila muso ɲada la kira siginin bɛ ka o mafilɛ ala kira ko k'i fana ka min ɲɔgɔnna kɛ i fana y'a a ɲɔgɔnna k'a la aw ye nin ciden belebele mafilɛ a bɛ kan ka silamaya baara lase ala kumakan mɛ anbiyansi sugu nin ɲɔgɔnna ni tolon ɲɔgɔnna b'a musow ni ɲɔgɔn cɛ a yɛrɛ b'a asisite f'a b'a a musow ankuraze baara la subhanallah n'i y'a ni denmisɛnw ye nin so fana kɔnɔ i b'a fɔ ko non ko ciden min ni ala y'a fisaya ka tɛmɛ bɛɛ kan o tɛ nin a b'i la a kɔnɔ seniman kan a mamadenw hasan ni husein o bɛna ka na tolon k'a kan nin tun ye ala kɛra ye sɔlɔlɔ a bɛ nin bɛɛ kɛ nin so kɔnɔ a musow ko ko n'i y'a ye a bɛ bɔla ka don misiri kɔnɔ fo n'a ka a bolo bɔ anw ka bon kɔnɔ baara la a tun bɛ baara k'a musow ye i b'a ka ko fɔ ɲɔgɔn a tɛmɛni b'o bɛɛ la a tun bɛ baara kɛ a furumusow ye cɛ yɛrɛ la ba tun tɛ a tun ka nɔgɔn n'a ka fami ye a tun ka nɔgɔn n'a ka denbaya ye o kosɔn n'i ye ala kɛra kanu i jija i y'a kɛwalew ta ala kɛra kanu fɔli dɔrɔn tɛ kɛwale min tun b'a la y'i jija i y'a kɛwale ta ne ni e y'an yɛrɛ mafilɛ n'an ka denbayaw ye tolon tɛ n'an ka denbayaw cɛ an yɛrɛ fana tɛ musow madɛmɛ an ka baaraw la an bɛɛ ka bon an yɛrɛ bolo farafinna yɛrɛ n'i y'i sigi muso madɛmɛ ma an ka sow kɔnɔ e y'i n'i sigi gbada la k'i sigi k'i kɛtɔ i muso madɛmɛna i yɛrɛ woloba le kɛtɔ i nɛnina e n den e dun bara ne ta kɛ kɔnɔdimi ye e ma se sigila mɔgɔ si kɔrɔ fo ka sigi gbada la farafinna o y'an lasilan gbabugu ɲɛ fo cɛw bɛɛ silanna gbabugu ɲɛ cɛ y'i n'i sigi a muso kɔrɔ gba la aa non non non non non i tɔgɔ bɛ taa fan bɛɛ fɛ ka sɔrɔ silamɛya ye nin ne kofɔ na sigi n'a ye gbada la a baro a gbakɛ waati i y'a mafilɛ i y'a encourager a bɛ fɔ nin de ma ko silamɛya gba yɛrɛ ta ka fisa k'a fɔ ko n kɛtɔ muso ka nasan minan ta la farafinna ka taa nasan la non non non non n'i y'o kɛ a na i tɔgɔ kɔni bɛ di bɛɛ ma anw ye silamɛya ta ni image wɛrɛ de ye e tɛ s'i muso ka nasan mun na mais tubabula i bɛ t'a kɛ mais farafinna k'i t'a kɛ donc ninnu ye complexew le ye an ka diina la an ye complexe ye k'a to e nin ciden belebele a ka nin so kɔnɔ ko a n'a furumusow tun bɛ ko ayisa yɛrɛ bɛ nin baro kɛ ko n'an bɛ ko waati dɔ la ɲɛgɛn na fo an bolow bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ji la subhanallah nin de tun ye ala kɛra ye ele yɛrɛ ka ko n'i muso ye o complexe b'i la e ne n'i muso ye ko ninnu bɛɛ ye silamɛya faamuyabaliya le i n'i furumuso bɛ ko ala kɛra n'a furumuso tun bɛ ko cɛ min ka fisa ni e ye a ka fisa ni dunuyana kɔnɔ fɛn bɛɛ nin so kɔnɔ a n'a muso tun bɛ ko nin de tun ye ala kɛra ye tu dois pas prétendre aimer le prophète mais i ka kan ka ala kɛra lɔn qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'est ce qu'il faisait

nin tun ye ala kɛra ye nɛɛma ni kisi b'a ye i b'a ye selila waati dɔw la a b'a mamadenw ta n'o bɛ kasila k'a minɛ a bolo ka seli kɛ n'a ye nin ne tun ye ala kɛra ye nɛɛma ni kisi b'a ye kafiriw tun bɛ kabakoya cɛ min na o b'a nɛni k'a jɛbɛ ka kan bɛɛ f'a ma mais a bɛ dubabu k'o ye nin tun ye ala kɛra ye nɛɛma ni kisi b'a ye an bɛ allahu taala dali n'a kɔni ka di an ye an y'a jogow mafilɛ k'a ka tariku karan k'a ka ɲɛnamaya karan allahu taala ko cɛ min ma k'a y'a kɛ nɛɛma de ye lafiɲɛ le ye duniya n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ ma o kɔrɔ ye di ko k'a mafilɛ a ye hinɛ minnu laburi a ka denbayaw kan a n'a jɛɲɔgɔnw kan ko k'a mafilɛ a ye kɛwale minnu kɛ ko ka kɛwale olu kɛ a bɛ f'o de ma ko ala kɛra sallallahu alaihi wasallam an bɛ allahu taala dali ka nin ciden belebele ka tariku a ka ɲɛnamaya kɛcogo a kumacogo a fɔtaw a yɛrɛ kɛtaw a n'a ka jɛɲɔgɔn tun bɛ tɛmɛ minnu la a tun bɛ ɲa min ma n'a ka denbaya ye a tun bɛ silamɛya lase minnu kɛ ani kafuru tun bɛ kuma falen minnu kɛ a tun bɛ gbɛrɛ o la ɲa min a b'o wele nɔgɔya bolo ma ɲa min a bɛ kuma ni hikima ye cogo min a bɛ kuma ni mafa ye cogo min a bɛ adamadenw convaincre cogo min nin ne tun ye ala kira ye ale ka wajibili la fanenina tun tɛ dɛ banenina tun tɛ dɛ bi wajibilikɛla bɛɛ kɛla fanenina ye o bɛɛ kɛla banenina ye e ala e b'i to i ka wajibili la ka mɔgɔw fa neni walama ka mɔgɔw ba neni ele ni alahu taala cɛ silamaya don tuguni i ka ciden belebele jogo tun tɛ nin ye nin ciden belebele a y'a fɔtaw seniya a ma diɲɛ karamɔgɔw bi ani o denw bi o bɛ faneniw ni baneniw kɛ mɔgɔw tuguni mɔgɔw ko aa ninnu ye karamɔgɔ ye an ye kɛ hakilima ye